ehe so since ahụ ndị sị na Nnamdị Kanu bụ bụ- bụ is- nsogbu ha kemgbe a gbara kpe n'ikpe ahụ nọ nọ ka unu na-anụ ihe na-ada gbogbo ya ebe niile n'ugwu Awụsa so a sị ndị ụfọdụ sị na ndị Igbo bụ bụ nsogbu ha a sị na ndị Igbo bụ nsogbu ha ihe niile na-ada gbom gbom gbom ebe niile n'ugwu Awụsa ọ ndị Igbo ọkwa unu fụrụ ka e si wee jee n'ụka ebe ndị mmadụ na-aka ụka you know ebe ndị mmadụ na-aka ụka unu afụgonụ ihe mere n'ụlọ ụka ee ọkwa ndị nne nwaanyị ụnụ afụgonụ ihe mere n'ụlọ akwụkwọ ụzọ ụlọ akwụkwọ ole e, e, you know e nwere nke a sị mere ọ tata ka ọ yesterday you know that one a sị a kpụrụ e, ndị ruchara 150 150 something students a kpụrụ enwe ebe a kpụ ha gawa kịta o nwee onye ma o nwee onye ma ebe a kpụ ụmụaka wee gawa ee ya eme isiokwu na obodo tipịara etipịa ndị nọkwa n'ime obodo amabeghị na obodo etipịago amabeghị na obodo etipịago so igbo bụ igbo ihe anyị na-ekwu bụ biko onye ọbụla dere jụụ derenụ jụụ ọ ndị eh, ndị ndị ọnụ ruru n'okwu ndị ọkaikpe ka ha ji aka ha gawagodi ije a ịghọtago Eh, Chi- ọ chineke wụ onye na-echekwakwanụ ndụ mmadụ anyị ama nji aka anyị eh, take laws into our hands onye ejikwala aka ya etake laws Ịghọt- ịghọtago so ka a hapụ ha nnọọ otu ahụ ha na-eme injustice ahụ niile ha na-eme ka ha ka na-emegodi ya ọ chukwu karịkwaranụ ha ọ chukwu karịrị ha chukwu karịrị ha ncha niile ọ mmadụ kpechakwana chukwu ekpe ọ ihe dị n'ụwa but eh, o o nwere ilulu m chọrọ ịtụrụ ndị ndị na-achị ndị ndị igbo ndị ọchịchị ndị igbo nọ n'ọchịchị ndị igbo anyị nọ n'ọchịchị ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ ụnụ ncha o ihe m chọrọ ịgwa ndị igbo anyị nọ n'ọchịchị bụ e wepụga dike or e gbuo dike mgbe ihe dike ruru achọwakwa dike ọ ihe ụnụ ga-aghọta ụnụ nwere ike ụnụ agaghị alike agwa ihe ọ na-ekwu n'ọnụ ma ọ gịnị mana enwebeghị onye e ji ihe o kwuru n'ọnụ wee kpọgide n'obe ọ nọkwa n'iwu ndị naịjirịa so eji onye e jizi maa iwu ka ezi ihe mere ka ihe mere e ga-eji eji gị wee maa iwu you know so um, ndị na-achị anyị ndị nke na-achị na-achị south side nke south east na ihe niile ha otu a wee na-eme enwebe onye anụrụ olu ya kwuru ezigbo okwu sị o oh, lekwa lekwa lekwa lekwa lekwa eh, so ihe a gbara nkịtị bụ maka enwere ilu ọzọ a na-atụ sị na ọkụ ị fụ osimiri na osimiri gbara nkịtị egosighị na gịnị crocodile anọghị n'ime ya osimiri ị ga na osimiri kịta o dere jụụ ma ọ wụ otu ị je ebe ahụ ị fụ ya o dere jụụ nọrọ nwayọọ i wee fe ya ọ bụrọkwa na crocodile anọghị ya ọ mgbe ị banye n'ime ị fụ na crocodile dị ya aka ị ghọtago mhm. so ndị a na-achị anyị ndị ahụ nọ na ha ndị ahụ na-eche that na o oh, ewepụga Nnamdi Kanu na enwezi nsogbu ọ wụ ihe na-ada ọ kwụsịgokwanụ ihe na-ada ọ kwụsịgo ehe so o gosi na ọ bụrọ ya nwa bụ bụ nsogbu ọ bụrọ ya nwa bụ isiokwu you know ehe so e nwere ndị nke gbuchara mmadụ gbuchaa mmadụ eji anya fụ like this gbuchaa mmadụ enye ha 20 years but nwanne unu egbughịkwa mmadụ onwe onye o gburu ọ okwu o kwuru n'ọnụ you know sọsọ okwu o kwuru n'ọnụ and ọ nọọkwara na obodo anyị wee kwu ya ọ na oversea kwuo okwu okwu ahụ ha jewe oversea jee kpuchi aka ha kpọlata ya emekwanụghị ya otu esi eme ya ugbu a edurula ihe ihe anyị na-anụ now bụ edurula ya gawa ugwu Awụsa edurula ya gawa ugwu Awụsa na ebe a ga-atụzi ya the mkpọrọ eh, mkpọrọ ha kwuru ọ ga-anọ for the rest of his life N'ụ- n'ụwa ya niile na ọọzị ugwu Awụsa ka ọ ga-anọ ee unu werekwanụ ya nwayọọ ndị nwa sị ha na-erepresent anyị sị ha sị ha na-erepresent anyị na otu a ka unu si erepresent anyị ọ wụ otu a ejide nwanne gị i mechie ọnụ gị ị nọrọ onwe gị ị na-eche ka e- ihe ga-eme ihe ọ sọrọ ha ji wee mere ọ gbasaa gị okay mana ejide nwanne nke ha ha wee kpọọ ha wee kpọọ ekwentị sịkpa hapụkwa ya before ha na-erute ebe ahụ before you know it ahapụgo ya onye aghọrịrị ka agba onye aghọrịrị na ọ ya ka agba atụ ọmara ya amara atụkwanụ ofeke ya efeje n'ọhịa hmm? yes so obere inu onye anụnwa m tụrụ ama m na onye ma ama onye kwere na si ya ma nsogbu adị ịghọtago ya nsogbu adị n'ụwa ka anyị nọ enwekwa onye na-aga anwụ anwụ onye ọbụla ga-anwụchakwa hmm. ma onye e, amara ikpe ọnwụ ma onye amara ikpe ndụ ma onye na-amaghị ikpe at all ma onye atụkpuru atụkpu ma onye atụkpughị atụkpu ma onye gọvanọ ma onye prezidenti ma onye ma onye ji ego ma onye dara ogbenye onwekwa onye na-agaghị anwụ anwụ onye onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ga-ejisi ike buru n'obi na anụ gị hmm. so ndị na-aṅụkwanụ ọṅụ sị ee ka aka amaka even if atụghị gị mkpọrọ inweghị case inweghị ihe gị na ndị gọọmenti enweghị okwu obegonu hmm? obebe n'ụwa ofu mbịa ofu ụbọchị ga-awụkwa nke onye ọbụla otu anyị sikwa bịa ofu ofu one day ka ọkwa otu a ka ọ ga-esi wee dị so and ihe a mekwara kịta ọ bụ agago kwena ọ bụ agago na history hmm. enwe mgbe a ga-edewe Nigeria history kịta ọ na-ama abanye ọ ya abanye and eh, ndị ọchịchị na-achịkwa anyị ọ banyekwa na history na onwe ihe ha kwuru anụghị olu ha ndị ke si side ndịda ndịda anyanwụ anụghị olu ha ọ nwanne ha anụghị olu ha ha mee ya na o ya ihe ọ hụrụ ya ya were ihe ihe ihe ihe hụrụ ụfụ hụrụ na ya buru ya but nsogbu anọ ịnọ taa bụ nke onye a echi niile onwe onye ma onye ọ ga-abụ nke ya ịghọtago eh, so ndị na-aṅụ ọṅụ ụnụ ṅụtụkwa ụnụ ewere nwayọ eh, maka na onwe echi dị imekwa ọkwa ya hmm, a sị na onwe onye ma ihe echi ga-amụ ihe m sị ka a sị mgbe m ma ejinata igbo wee kwuo okwu a m chọrọ ikwu so that na maka na ndị igbo ka m na-ekwuru afụgo m ihe eji ndị Igbo eme e, ebe niile na social media ma ndị pastọ nwanụ pụtara na-aba mba sị na onye Igbo na na ọ wụ ụmụ Igbo bụ nsogbu enwere n'ala Naịjirịa ekwuo na ụmụ Igbo mmadụ pụta sị na abụrụ ndị ụmụ Igbo ọnụ onye pụta na-asị na abụrụ ụmụ igbo ọnụ ee so ị wụrụgodi gị ị wụ millionaire ma ọ wụ ị wụ gịnị gịnị gịnị i ketagokwa oke maka ị wụ igbo right hmm. so ọ ya m ji asị gị nụ ka a na-emegide igbo agbakwana nkịtị maka na mgbe ha ga-akpọ iyi ma mgbe a ga-akparị ndị a ga-akparị ma mgbe a ga e, asị na a bụrụ ndị Igbo ọnụ ma mgbe a ga-asị na ndị Igbo bụ isiokwu nsogbu nọ na Naịjirịa onye a ga-esokwa ekote okwu because ọ wụkwa onye Igbo ka ọ bụ ịghọtago nke a bụ ihe mmadụ na-ama nsachapụ asachapụ so that is why ihe ọbụla ga-eme ka ọnọdụ igbo gbatuo ee quality ndị igbo ihe ihe ọbụla ga-eme ka ọnọdụ ndị igbo gbatuo onye ọbụla nọ ebe ọ nọ kwesịrị isoro tinye aka ka eme gịnị ka e protect ka e nwee ike nwee nagide anyị ka ka anyị nwekwa ọnọdụ anyị ebe anyị kwesịrị ịnọ na anyị ekwesịghị ịwụ ndị opekata mpe e nwere n'ala Naịjirịa hmm. na lee n'ihe even though na oge agha amụa amụbeghị m oge ahụ mana anyị na-egenu history you know or even if amụbeghị mmadụ i- em- with history niile na-aganụ anyị anyị anụchago ihe niile mere n'oge agha so na ahụhụ niile ahụ a tachara ndị nne anyị na nna anyị na o rukwe ka ugbu a anyị ka na-ata ikikere eze hey igbo chekikwenu ihe ahụ chekikwanụ ihe a o kwesịkwara ha anyị you know o kwesịrị ha anyị ka esi akpagbu anyị ihe ihe otu esi akpagbu anyị o kwesịrị ha anyị ọwụkwa because onye a dị opportune to find a way ya to government na-enweta ego o nwekwa onye igbo nọ ebe ọ nọ unless ọ ndị a nọ na village na-anaghị ebu ishi onwe ma ọ na-anaghị akpatali ihe ọ na-eri and even ndị a nọ na village ihe eji mara ndị Igbo wụ na anyị gbasiri ike and ọ mgbasi ike anyị ahụ ka eji emegide anyị anyị adịghị lazy at all Igbo adịghị lazy anyị na-akpatara onwe anyị ihe anyị na-eri even if enweghị ihe ndị nwe obodo na-enye anyị onweghị ihe ọbụla anyị na-enweta from them but yet anyị jisiri ike dị gallant jisi ike na-ahustle wụrụ hustlers na-agba mbọ genuine mbọ which onye ọbụla makwa ha ama na onye igbo ga-esi n'ire groundnut site n'ire pure water wụọ ọgaranya ihe a ihe dị ha egwu ọ ihe na-enye ha nsogbu n'ebe anyị nọ nwekwa ọ bụrụ na e nwere ihe anyị mere o nweghị ihe ọbụla anyị mere ha ndị igbo enwere obi ọjọọ anyị enweghị obi ọjọọ ihe anyị makwa ahịa- business anyị ahụ anyị na-eme ahịa anyị ahụ anyị na-azụ otu o si adịrị anyị mma you know and good competition ndị igbo na-eme ị fụ onye a mere ya ọ na-agara ya ị ga-achọkwa ka imekwe ka ọ na-agakwara gị ịghọtago ọ bụrụ onye a na-azụ ahịa building eh, building material na ịfụ na ọ na-agara ya ị na-ejekwe tinye aka lee ma ọ ga-agara gị ya bụ ihe mma ndị Igbo na-eme good competition ka otu o si adịrị ha mma mana ụnụ afụgonu na ụfọdụ ndị dị lazy na by nature so na ha dị lazy ha bịa lee anya ha ga-emeetinwu up with you ha mee gịnị ha nọdụzi ego ọdụ ọjọọ so well I just sị ka m kwuo okwu a na asụsụ anyị ka ndị ụmụnne anyị nwee ike onye ọbụla gere ya ịghọtago but onye nọ ebe ọ nọ achọkwana okwu ebe ọbụla ị nọ achọkwana okwu nọrọ onwe gị nọọ nwayọọ ịghọtago and ihe ahụ eji mara anyị na anyị na-azụ ahịa anyị na anyị na-eme business anyị na anyị na-eme hustle onye ọbụla ji ike na-eme but na-eme respectfully ịghọtago ee so mgbe ọbụla ị hụrụ ọ na-ara ahụ otu a ọkwanụ mgbe ọ na-ebi ihe ị hụrụ pụtara out otu a na ihe gbasara Nnamdị Kanụ ọkwa unu nụ ka a na-ekwu ya na ndị Congress America ka a na-ekwu ya there na ka esi ka esi tụkpuo ya ka esi eme ya nwaanyị ekpo ka esi ekpe ikpe ya na ihe ndị ọzọ ndị Amerịka ji ọnụ ha na-ekwu ya ọ bụrọ ọtụtụ anyị na-ekwu so okwu anụnwa na ọ pụgo ọ gaala obodo oyibo ọ nọzi n'aka ma ndị obodo oyibo dịzi aware of it mgbe mbụrụla ha ji nwayọọ na-ekpu ya ekpu ya ekpu ya but ugbu a o tiwago akị oyibo nsogbu ahụ so ndị niile anụgo ya ma ndị ọcha anụgo ya Ee, ndị sịkwanụ na ndị ihe a bụ ndị ntọrị ndị ama m ka m si ekwu ya n'igbo na na na ndị otu Nnamdị Kanụ bụ ndị ọjọọ ee ee ndị Amerịka ekwuwekwa ya n'ọnụ ha na ndị ọzọkwa na ha abụrọkwa ụdị ndị ọjọọ ahụ ndị Buhari proscribe sị na ha bụ ịghọtago ị gakwanụ n'ala igbo onye ọbụla ma na ha abụrọ ndị ọjọọ na ndị na-emekwanụ mpụ na-eme aghụghọ n'ala igbo bụ ndị chị ehi ọkwa ndị anụnwa a na-eze eze ọkwa ha nwa na-abịakwa n'obodo anyị eji trela bute ha all the way from ebe ebe nke ha you know so mana ihe ndị igbo ga-emekwana bụ unu hụ onye ihu unu na-amahạ ama unu atraịa mata ebe o si mata ebe o si banye ịghọtago unu ama nkwekwanụ ka ndị unu na-amaghị banye n'o- n'ime ọhịa jee jee gbara ana ebe ahụ you know unu adị gara gara anya unu adị gara gara ị fụga mmadụ ama nọ na bịa onye bịara abịa abịa bịa mee gịnị kpụkpọọ ya kpụkpọọ ya ka nga a na-akpụkpọ azụ ọ ma ndịkwanụ mma like that so unu ga-adịkwanụ eh, vigilant anya unu adị open dị agba- dị gara gara mgbe ọbụla unu hụ ụkwụ na-agagharị agagharị hụ anya a- o- o na-agagharị anyhow unu alertịkwa ndị ndị obodo alertịkwa ndị ndị ekwesịrị ime alert ihụne but unu ga-eji nwayọọ the other day ka nna na ha na-ekwu na na social media na ndị nke ọzọ na-eme nke ha mee ha sị o onye ahụ anwụgo agawago e- e- o shigo ya gawa eluigwe ka sị o shigo ya gawa judgment ị fụgo ya ee ọ bụrụ ụnụ bịa ụnụ na-eme ihe ọ na-eme ihe ọ na-eme video kee nke ụnụ na-emere video ihe ọbụla ụnụ ụnụ nyụọ nshi ụnụ eme video ụnụ nyụọ ahịrị ụnụ eme video ee gị lee anya na nshi gị i kweshighị ka ị na-epost ya ka a na-afụ ya epostizina ya ha nwa na-anyụ nshi nke ha ha nyụcha ya ha kpuchie ya ha na-anyụ nshi na ha na-anyụ nshi dị iche iche na social media mana na be ha ha na-anyụ nshi dị iche iche mana ha nyụcha nshi ahụ ha kpude ya ihe ha ama ekwudị ya ekwu sef but ụnụ ewere ọnụ ọnụ ụnụ ọnụ ụnụ ji ọwa ọnụ na-egbu mmadụ eji ọnụ a na-egbu ọjị onye ọbụla kwulatakwanụ okwu kwulatanụ ị na-ekwukwanụ gị dị diplomatic ị ghọtago ị na-ekwu okwu ọbụla ị na-ekwu dị ị fụgo ya na ana na anya anya ha niile dị n'arụ ndị Igbo ebe ofu onye ga-eji ọsọ pụta ya sị gị na ndị Igbo na a bụrụ ndị Igbo ọnụ na a bụrụ ndị Igbo ọnụ na until ụnụ ekweta na a bụrụ ụnụ ọnụ pastor anwa kwa ụnụ fụrụ ka ọ na-ewi ọ na-ewi ebe niile na social media ebe gịnị ka ihe ọ na-akọwa ọ na-akọwa na ndị igbo igbo na a bụrụ igbo ọnụ na ọ igbo metere ihe eji wee bụọ ha ọnụ and na igbo enweghị ike ịchị ọchịchị president n'ala naijiria unless ha believe ha kwetere abụ ashị ahụ ọ na-abụrụ ha amaghị m onye bụrụ igbo ọnụ ọ ya nwa bụrụ igbo ọnụ ka ọ nna nna ya bụrụ igbo ọnụ o nwe onye ma so ọ bụ na igbo quality anyị agbatụbe ee ọ bụ na nga anyị ha ọ bụ na anyị ha otu a na ọ dịzi otu a ọ bụ na ọ gbatụbe onye dị otu a ma na-ewetara ndị igbo ọnụ na mana because anyị erechago onwe anyị n'ihi ego ụfọdụ anyị nwere akpịrị ego too much akpịrị ego anyị mego eji ree ya anyị ree anyị nara ego hmm? akpịrị ego anyị o mego ejiri anyị ihe a sị Nnamdi Kanu mere kịta eji ma ya ikpe ndụ right eji ma ya ikpe ndụ ihe o mere kịta ọkwa enwere e, um, ndị mere nke bụ nke bụ ndị ka emere dimendimen ndị mere ihe gbuchara ma mmadụ ọkwa ihe e nyere ha 20 years sị ha a ga-atụ ha mkpọrọ ọgụ afọ atụọ ha mkpọrọ ọgụ afọ mkpọrọ ọgụ afọ a na mgbe a na ha nọ n'afọ atọ na ma ọnwa ole a ha pụta from there you know mm-hmm. mana nwanne unu nwanne anyị wụzi onye a tụrụ mkpọrọ na ndụ sị elekwere ihe o mere enwetaghị ya egbe n'aka enwetaghị ya mma n'aka o nwe onye o gburu ihe a na-ekwu na o kwuru ma ọwụ na ọ- okwu o kwuru mere ndị mmadụ mere ndị ejiri mewe nra- mewe ọ- mkpọtụ mewe ọgba aghara n'ala Igbo ma ọwụ na okwu o kwuru mere ndị ụfọdụ ejiri gbuo ndị egbu because of uh, okwu o kwuru na ọ ihe eji enye ya eh, eh, ndụ atụ ya mkpọrọ ndụ hey nwanne na-ekwana na ya n'ọkwa emegide ofu onye Igbo emegidekwara onye niile o emegide ofu asịghị m kwa ha ihe ọbụla iwu ha kwuru ha emene ya ihe ọbụla iwu kwuru sị mee ya but ọ ị na-eme ya generalize ya like onye ugwu mee ihe a na Nnamdị Kanụ mere mekwe ya otu esi mee Nnamdị Kanụ onye onye ofe ofe onye ofe emekwa ihe Nnamdị Kanụ mere mekwe ya otu etu esi mee Nnamdị Kanụ ịghọtago ehe so amara that no matter onye ọbụla ebe ọbụla i si na ihe ọbụla i mekwere otu a esi mee Nnamdị na a ga-esikọta mee onye ọbụla mana ọ bụzikwa na anyị ji anya anyị na korokoro like this asị na a na-enegotiate with ndị terrorist na even enwe nwe one man ọwụ be ha kwanụ ka aha ya bidoro na G onye nke a na-asuggest ndị gọọmenti sị ha negotiate with ndị ahụ nego ya then eh, eh, mee ihe a eh, recruituo ha na sị ka ha na-echere ha nche na forest ha m na-ajụ sị keezi ihe nọ na forest a na-eche nche kee ihe mere ha ga-eji ga na forest na-eche nche ọkwa before mgbe anyị na-eto mgbe anyị na-eto echetara m mgbe anyị na-eto ọfụrụ ee o nwere ihe dị na forest kee ndị dewere ihe nọ na forest a keezi ndị dewere ya lee kamgbe abalị ole kịta ha agaala na chọọchị gbaa ndị mmadụ agba agba kpụrụ ndị akpụrụ ha agaala na skuul ụmụaka kpochiri ụmụaka skuul ebe azụ mmadụ ọgụ na ise kpụrụ ha amara ebe akpọ ha nọrọ enwe onye ma kịta ekwu akwara na e nwere ndị ọzọ abịara kpụrụ kpụrụ over 150 abịakwara bịa kpụrụ ụmụnne chekenu na ọ na-awụ Nnamdị ọwụ Nnamdị wụ ya sendịrị ndị a ji kpụtasịa ndị a ọkwa ndị enwe ndị ọbụla kpụrụ ndị a kịta anwụta ha n'aka mbala ma ndị egbuchiri egbu ma ndị enwe enwe nke a sị na nke a eh, nke a mere na Borno ehe ọ ka mekwara ọ yesterday ka ọ taata sef ka o mere nke a mere na Borno na enwe onye egburu na n'ime ọhịa- ime ọrụ ya o jere ọrụ egbuo ya ebe ahụ so ndị local vigilante wee jee ka ha jee bute ya. ndị Boko Haram na ndị ISWAP wee wee ambushio ya Wee- ọ- ha dị mmadụ asatọ ha asatọ ahụ elevụlụ chaa m ma-egosi unu ihe onyonyo ya n'ebe a. chai ihe ndị a niile ma Deborah ha werere machis otu a gbachaa Deborah gbuchaa Deborah gbaa ya ọkụ wepụta machis na-egosi anyị otu a machis eji gbaa ya ọkụ ndị a gburu Deborah ejidekwe ha o tụọ ha mkpọrọ mana oruro phone ihe a kpọrọ naanị phone call sị rapụ ha e wee rapụ ha ịghọtago Ehe, enwekwe enwekwe ndị lawyer pụtara n'ihu otu a korokoro bịa defend ndị be ha mana ịfụgonu ndị be anyị na mmadụ ole ga-apụta Nnamdi Kanu o gburu mmadụ o gburo so ọ ya eji agwa unu sị na onye egbuo dike mgbe oge ihe dike ruru a ga-achọwakwa dike ilu ka m tụrụ ọ ilu ka m tụrụ a tụọ ọmara ọ mara a tụọ ofeke ya mee gịnị ya fega isi n'ọhịa it's high time ndị igbo anyị mụrụnụ anya obodo anyị ọkwa ha agbahodego anyị okirikiri ha agbahodego anyị okirikiri ji mma ha ji egbe ha ji ihe niile ha gịnị ka ị ga-emenwukwanụ gịnị ka ị ga-emenwu kee ihe ị ga-emenwu ndị anyị ndị a na-achị anyị ihe a kịta unu ekwekwana ka igbo laa n'i- n'aka unu unu ekwekwana ka igbo laa n'aka unu o. ndị a na-achị anyị ihe a ha na-achị anyị unu ekwekwara ka igbo laa igbo igbo anọgokwa anọgo ọkwa from generation to generation igbo pụta igbo nke a ndị a ndị ọchịchị apụta ha nwee ike hụ na ihe eji enwekwere ndị ọchịchị ka unu na-protect ndị ka unu ka unu na-echekwawa ndị ka unu na ihe pụta otu enwekwara asị na ọ mmadụ ka eji aba mana egbe pụta otu o buru o buru onye ka o buru onye Igbo ee o nwekwa ka ọ dị ọkwa history and ọ dịghị mma ka mmadụ ịhapụga history na-adịghị mma as legacy ịghọtago onye ahapụkwara history na-adịghị mma as legacy na ihe anyị a ga-eji echeta onye ahụ forever n'ime akwụkwọ unu ga-ahụ na Nnamdi Azikiwe na a ka na-echeta ya n'akwụkwọ right ee legacy niile ọ hapụrụ kwa- ọ- ọ ọ hapụrụ good legacy a na-ahụ ya so onye ahapụkwara legacy na-ama adị mma na-ama a- eche akpọ aha onye ahụ mgbe onye ahụ alawago and ị ma-ahịarịnwu aka clock back ịma change nwu ihe ndị emere emebiri ka ọ hagodu na otu a anyị ga na-ekwukwenụ anyị ga na-ekwunụ maka m ga-aga ọrụ later so ya ka ọ ha na otu a anyị mekwuo unu mgbe ọzọ mana m ga-egochichakwa unu few few things ihe some of these things m kwuru either pictures or video unu ga-afụkwa ya ebe a ịghọtago eh, so onye ọbụla nọkwa nwayọ onye achọkwana okwu maka unu afụgonu ka esi wee dosa anyị ka anyị si wee nọrụzie na obodo a na-akpọ naijiria a sị ha anyị niile ga-abụ ofu Ee, anyị sịkwa okay ngwa nga ahụ anọkwa na abụ ofu ahụ ka ekwenu na ihe a na-eke eke ka eke eke ya equal o nwee ihe ndị a na-enweta enweta kwa e shi ala Igbo enwetacha mmanụ nwa mmanụ nwa na-ada okwu you know ewetana ya as allocation sị kee ya equally nke East e kee ya equally ihe ekenyere onye ugwu kenye onye ndịda a- ekewe position otu a na- a na-achị ndị ọchịchị a na-achị kịta mgbe mbụrụla a na-eme federal character onye president shi shi north bịa vice nwere ike shi west bịa ee secretary secretary to government shi east bịa at least ọ na-enwe position isii six a na-eke ya equal then ndị middle belt kwa na-enwetakwa so six ahụ eke ya hụ na key key positions eh, s- i- region ọbụla ketere ofu ịghọtago ime abụrụ pre- gị wụrụ onye president vice awụrụkwa from eh, okay vice awụrụ from eh, north then every other post dị mkpa enwedị nke e nyere ndị igbo onye kwuzie okwu ọ bụzie na onye ahụ dị unruly ma ọwụ onye ahụ na- ọ na-enye nsogbu ma ọwụ achọwazie ya ka egide ya gbuo you know